Igbo kachanụ um, anyị abịakwana ọzọ ee eh, ka bidokwa ebe anyị kwụsịrị ihe gbasara ụtọ asụsụ Igbo anyị ga-echeta na oge izizi anyị malitere anyị nebanyere anya ah, n'Igbo edemede nke a na-akpọ Letters of Igbo Alphabets n'onu oyibo bụ mgbe a ka anyị nebanyere n'ihe nke mbụ ihe a na-akpọ mkpụrụ edemede agịrị okwu maọbụ mkpụrụ edemede igbo gawo that is letters of igbo writing or igbo grammar nke ịbụọ wee bụrụ nke a na-akpọ ụda ume ya bụ vowels nke ịtọ wee bụziere mgbochi ume nke bụ consonants anyị mere ha ya ka anyị ji wee nweta nke mbụ nke abụọ nke atọ n'ime ihe n'atọ a nweziere nke anọ nke anyị ka ga-emere gawa tupu anyị kwụsị nke bụ ụfọdụ mkpụrụ okwu agịrị okwu ọbụla na-ebido ya bụ mkpụrụ okwu ọbụla n'ime a bị chị dị e fi gị gbi ghi gwi hi i anyị kwụsịgodi were mkpụrụ okwu ndị ha na-ebido ga ọ ha ka anyị ga-afụ taata i were ha dokwasa ma sọkwụnye na ndị anyị kwubu n'ihe gbasara eh, mkpụrụ edemede ah, ụda ume na mgbochi ume ị fụ na ọ ga-adịrị gaa mana asị m ka anyị kpachapụ anya wee ka hapụgodi megodi ihe ndị ọzọ ihe dị ka eh, eh, kitchen utensils na obere egwu na ụmụ ihe ole ma na anyị mekwa ya anyị gaakwa maka na ihe gbasara anyị ka wee bụrụ ịmụta ka e si asụ igbo ede igbo wee dịrị garazie ya bụ ka anyị malite site n'ebe anyị kwụsịburu n'oge gara aga ya bụ nke anọ Ee, nke anọ a bụ ụfọdụ mkpụrụ okwu agịrị okwu ọbụla na-ebido ee ndị a niile bụ agịrị okwu ndị anyị na-ekwu maka ha nke a bụ sị ndị a dịgasị ebe a bụ ihe ha bidogasị dịka anyị ga-esi wee na-afụ anyị hụ a nọ na a dịka aha akị arụ anya na eh, anyụ anụ amụma maọbụ amụma azụ ahịa dịgasị kịta m na-eme ha na-akpọpụtakwa ha n'oyibo ka ụfọdụ wee nwee ike ịghọta ọfụma aha eh, a dịka aha name akị kernel palm kernel um, arụ taboo or abomination anya eyes anyụ melon um, anụ meat amụma eh, thunder azụ eh, back or azụ eh, fish ahịa market um, wee dịrị gabazie ya dị ga isi nke bi wee bụrụ bi dịka be

ee asụ ụrụ ya dịrị gabazie chi dịka chi ee personal god in igbo ah, chepụta think out chee ee ee think think ah, chere wait chọọ look for chụọ pursue

dunye hand over hand over somebody to somebody duru take somebody or leave somebody uh, away donye uh, put something uh, put something like what into something into the boot of a vehicle put something inside it dee write dupụta lead out uh, dịrị gabazie ee dịka ero mushroom eriri rope ehi cow or cattle enyi um, enyi means elephant it also means enyi uh, enyi friend ewu uh, goat eze teeth or eze uh, king uh, ezi ezi road uh, ezu um, river dịrị gabazie anyị nwekwa fe dịka fee fly some a bird flying eriri hapụ ha fanye put something uh, inside by force fanye something fanye ihe fanye n'ime force something into, into another thing fụọ to blow like a fụọ bloom bloom now blow the balloon fụnye blow something into something eh, dịrị gabazie anyị nwekwa gị dịka gaa go gee listen gosi show gọọ gọọ this has to do with vowel harmony uh, eh, gụọ that is um, that is put something in such a way that it should be claimed by another thing gụọ something gụọ ji gụọ ji gụọ read uh, gụgharịa re read read something again oh, gagharịa sorry gagharịa walk about and see what is happening gụgharịa Uh, read over uh, read it over again gụgharịa ihe gụọ read something again uh, anyị nwekwara ihe dịka gbị dịka gbaa to shoot shoot something gbọọ okay gboo separate something like fight separate fight gbọọ vomit

gwupụta uh, we shall still see the difference between this and this that's why I have vowel disharmony here mana emechaa anyị ka ga-ekwukwu ya gwupụta uh, pluck that is dig something out dịrị gabazie uh, anyị nwekwaziri ha leave hazie organize hichaa uh, clean something clean the ground also hụọ

nke ikpeazụzi bụ i dịka ike strength you can also say ike which is buttocks um, ikike eh, authority power to do something iri ten ibu

iti, blockhead, as some people say, blockhead. Uh, somebody that doesn't know much or doesn't know anything. wee dịrị gabazie anyị ga-akwụsị anyị agaghị akwụsị anyị ga-asị na emecha na edepụtakwa ndị ọzọ maka anyị ga-ebido na a wee ruo na z mana anyị ka bido na a ebe a wee ruo na i ndeewonu anyị ga na-aga n'ihu